B'fhiú An Braon Fola le Séamus Ó Maoileoin, Caibidil 8, Campa Frongoch. Seansaighdiúirí a bhí ró-aosta le dul ag troid a bhí mar ghardaí orainn. Nuair a chuaigh muid in aithne ar a chéile bhí siad lách a dhóthain Go luath ar maidin, ag leathuair tar éis a cúig, sílim, a bhíodh an comhaireamh ann. Cuirtí inár seasamh sinn i gceithre línte mar a bheadh saighdiúirí agus dhéanadh beirt oifigeach agus beirt sháirsint muid a chomhaireamh i ndiaidh a chéile. Ní fhéadfadh na hÉireannaigh gan bheith ag magadh agus is minic a cuirtí an comhaireamh amú orthu. Is amhlaidh a d'aistríodh duine nó beirt ó líne go chéile idir gach dhá chomhaireamh. Bhí muid coicís ann sarar thuig siad cad a bhíodh ar siúl. Ina dhiaidh sin bhíodh na línte deich slat óna chéile agus saighdiúirí le gunnaí idir gach dhá líne. Bhí oifigeach amháin a théadh ar mire ceart nuair cuirtí an comhaireamh amú air. Bhí straidhn éigin ann, iarsmaí an chogaidh is dócha. Thugadh sé íde na madraí dúinn, scaoileadh sé urchair san aer agus chuile shórt. Thógadh an chuid eile é go foighneach, áthasach agus nuair a fuair fear na straidhne amach go mbeadh muid deacair le ceansú, ghlac sé leis mar chros a bhí roimhe. Ní raibh aon urchóid sa diabhal bocht, an t-oifigeach creatach a bhí mar leasainm ag na bpríosúnaigh air. B'eisean a dhéanadh na litreacha a iniúchadh, ar eagla go mbeadh aon rímhasla nó a leithéid iontu. Ní raibh mé ach cúpla lá i bhFrongoch nuair a chuir an fear seo fios orm. Dúirt sé go raibh litir aige dom ach go raibh idir litir agus seoladh scríofa i dteanga nár thuig sé. Thaispeáin sé an seoladh dom agus d'fhiafraigh díom an raibh fhios agam cé scríobh é. Dúirt mé leis gurbh í mo mháthair a scríobh. Litir ó do mháthair, ar seisean. Táim cinnte nach mbeadh aon rud mícheart i litir ó do mháthair. Is dócha go bhfuil sí ag tathaint ort maithiúnas a iarraidh go humhal i do chuid meirleachas. Geallúint bheith dílis don Rí feasta agus teacht abhaile go hÉirinn. Ó, ní raibh aithne aige ar mo mháithrín. Ba leasc leis, dúirt sé, litir mo mháthar a choimeád uaim. Bhí máthair aige féin agus cé gur thréig sí an nead nuair nach raibh sé ach ina ghearrcach, bhí grá ina chroí aige di i gcónaí. Ach tá na rialacha ann, ar seisean, agus níl aon fhear teanga agam a d'fhéadfadh Gaeilge a aistriú. D'fhiafraigh sé díom an bhféadfainn cuimhneamh ar sheift ar bith a dhéanfadh an fhadhb a réiteach. Dúirt mise mar mhagadh go ndéanfainn féin an litriú a aistriú dó. Ach ghlac sé leis an moladh go fonnmhar agus thosaigh mé ag aistriú. Bhí an litir lán de rímhasla agus de cháineadh ar Shasana ach D'aistrigh mé í go macánta. Aon rud nach raibh de réir na rialacha, dar leis, chuireadh mé mo mhéar air agus bhaineadh sé an giota le siosúr. Nuair a bhí an litir léite bhí go leor leor giotaí ina phóca aige agus bhí aithne aige ar mo mháthair. Tharla an rud céanna le gach litir isteach nó amach an fhaid a bhí mé ann. Nuair a scaoileadh saor muid bhronn sé na giotaí orm le tabhairt abhaile dom' mháthair agus 'Clippings from the letters of a she-wolf' scríofa ar an gclúdach.